Haigh, conas atá agat? Sa bhfíseán seo táim chun breathnú ar an gcéad réimniú agus ar an dara réimniú, agus conas gur féidir leis na réimnithe seo cuidiú linn briathra a chur in aimsirí éagsúla. Anois, sa chéad réimniú beidh na briathra aonsiollacha, agus sin cinn cosúil le mar shampla, deirimid bris agus mol, deirimid ól. Agus breathnaigh nuair a deirim gur briathra aonsiollach iad seo, 'sé atá á rá agam ná go bhfuil an fhréamh aonsiollach. Chomh maith leis sin, beidh na briathra ilsiollacha a chríochnaíonn ar, a fada, IN, agus na cinn ilsiollacha a chríochnaíonn ar a fada IL. Mar shampla díobh sin tá b'fhéidir tiomáin agus sábháil. Ó, seo, seo. Is ansin tá an dara réimniú againn agus sa dara réimniú beidh na briathra ilsiollacha agus de ghnáth críochnóidh siad sin le IGH. Samplaí sin ansin ná b'fhéidir ceannaigh agus bailigh, rud éigin mar sin. Ceart. Anois, conas go gcabhraíonn na rialacha seo linn agus muid ag iarraidh cineál deireadh a chur le deireadh a chur ar bhriathar leis an mbriathar sin a chur in aimsir. Bhuel, tá dhá rogha agat san aimsir láithreach. Tá ar nós cineál EANN, más rud é go bhfuil sé an bhriathar sa chéad réimniú, agus tá AI fada ONN agat más rud é go bhfuil sé sa dara réimniú. Agus ansin má bhreathnaíonn tú ar an aimsir fháistineach freisin agus beidh tú tá súil agam tú féin in ann an an caol agus an caol agus an leathan agus an leathan a oibriú amach ansin tú féin. Is seo don mhodh coinníollach freisin. Seo na haimsirí is comónta a úsáidtear leis an eh, leis na réimnithe, cinn seo a thaispeáint. Um, ódh agus cineál eodh mar sin. Mar sin, tá a fhios agat go bhfuil tú ag iarraidh briathar a úsáid in eh, san aimsir láithreach deirimís cosúil le bris nó rud éigin mar sin agus caithfidh tú a rá leat féin, ó, caithfidh mé an, an deireadh cheart a roghnú don bhriathar seo. Agus cinnte bíonn sé sin an-éasca agus bíonn sé sin tapa de ghnáth más rud é gur chuala tú an briathar san aimsir sin roimhe seo. Ach más rud é nár chuala tú an briathar san aimsir sin roimhe seo, bíonn sé deacair ort an cinneadh sin a dhéanamh agus cineál an deireadh cuí a roghnú don bhriathar. So, leis an gcóras seo, beidh tú in ann an deireadh cuí a oibriú amach tú féin agus a bheith cinnte go bhfuil sé i gceart agat agus deireadh a chur air agus leanúint ort. Ehm, mar sin feicfidh tú gur briseann le EANN an t-athrú ceart. Molann MOLANN an t-athrú ceart ansin. So, samplaí sin agus deirimid ólann. Agus ansin dara, dara réimniú bheadh, deirimid ceannaíonn nó bailíonn. Agus ansin don cheann seo bheadh, beidh, brisfidh agus molfaidh agus ólfaidh deirimid. An ceann seo, cá bhfuil mé anois, ceannóidh. Bhíos chun chun tosnú ag canadh ansin, ach níl. Fanfaidh mé go dtí go bhfuil eh, físeán eile uaslódáilte agam agus right, uh, Roinnt canadh air sin. Brisfeadh. Agus cad é an briathar atá agam arís? Ó sea. Mholfadh agus d'ólfadh. Agus ansin ceann deireanach anseo. Tá sé deacair a bheith ag caint agus smaoineamh agus ag

agus uaireanta ní bheadh cineál deireadh rialta le cur leis na briathra neamhrialta, so cinn cosúil le gheobhaidh nó rud éigin mar sin, ní ní bheadh deireadh rialta le cur ar ar na briathra sin, so ní oibríonn an córas seo do na briathra neamhrialta sin, ach níl ach cúpla ceann, ach an oiread, bheadh sé fada. Is féidir na cinn sin a fhoghlaim. leo féin agus na rialacha neamhrialta agus mar sin de a fhoghlaim leo féin agus ansin bogadh ar aghaidh agus díreach briathra rialta a úsáid an chuid eile den am toisc go luíonn siad leis an gcóras deas seo. Ach tá súil go gcabhraíonn sé sin leat agus go mbeidh tú in ann luach a bhaint as seo agus sea. Go ndéanann sé rudaí beagáinín níos éasca duit. Má tá aon cheist agat, fág ceist faoin bhfíseán, fág teachtaireacht nó tagairt nó pé rud agus ná déan dearúd like a bhualadh. Slán tamall.